before i kiri this video metụrụ m aka na share button metụ aka na comment section dere m akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba nwoye ọbana ide mmiri akpata nkụ obe na-agụ nwata dibia na ewere ihe akwa ọkụkọ tiwara akị kwuru this place ị na-enye idoro ime isi after akwa ọkụkọ tiwara akị kwuchara this thing ndị ụwa kpọwa akwa ọkụkọ tiwara akị chọwa contact akwa ọkụkọ tiwara akị ka e nye ya the best adviser in the whole world hey! akwa akwa akarịgo egwu ka m gwa gị nke bụ eziokwu forget about ife ọgwụ sịkwa ife ọgwụ a sịrị ọ na-eme but akwa wu expert in, in, in advice giving watch the video ive m sị ka m kwuo tata bụ itenete ikolobịa na-agba mbọ ọ bụ na ọ dụ ụkọ na ọ da abanye kunie jee chọọ ife ị ga-eme onwe gị ị nọkata gị gbaa afa ka ị mara ihe na-eme gị echela na mmadụ ga-enyere gị aka o nwere onye ga-enyere gị aka gụnwa bụ ị ya-eji aka gụ nyere onwe gị aka mmadụ na-agba afa mmadụ sị na ịgba afa bụ arụ asị ka ọ na-asị afa dị ka ụdị ọ ya-abụ na arụ ayaba mmadụ na ọ mara ihe ọ ga-eme o jebe checkup nya bụ lab e luo dọkịta gwa ya ive na-aya ya wee mara mkpụrụ ọgwụ enye ọgwụ adị mma ụdị a ka ọ dị ikorobịa ọbụla rugo 25 30 kwesịrị ka ọ mara ihe na-eme mara onye bụ chi ya malụ mmụọ nyọ ya ụwa malụkwa onye nyọ ya ụwa malụ ive bụ akara aka ya ọ dị important maka na ụfọdụ ya asị ogola bụ ife a na ife a da arụsị ọrụ ọ na-alụ ọrụ mere m ji wee mata nke m wee marụ na ọgwụ bụ akara aka m wee gwọba ọgwụ wee nwebe ego ụfọdụ na-ekwuyeri ụfọdụ sị na anyị na-azụ drug ụfọdụ sị na anyị na-eme yahoo anyị kwere ekwe mana ego gbara ofeke yarị ka nwoke ji wee gbakwuba nwoke ibe ya ka ọ mara ihe na-ebute ego mana nke anyị mejuo ya ya eme ọzọ ọ mụ bụ ome ka ntị nụ echiri ya echi omeleke na-abalị ụlọ mgbe ideji obu eribe agwụ agwụ neke nwoke update ọ gwụgo gbanụkwu m obere oge update na-abịa na kama iwere ya eme ụlọ bụ iri ike mee ọ bụrụ na a kwụsị ikwu maka anyị anyị eme ihe e kwuo maka anyị ọ mụ bụ akwa nwa onye ọ banye ite mmiri akpata nkụ obe na-apụ anụ mmụọ jụrụ ọ mmadụ ya eri nke ikpeazụ a bishop ndị ọgwụ eze ụmụ ikorobịa mmadụ a na-esiri anyị ngọ onye si anyị ngọ ọ dọka
obi ka a na-anọ nke bụ eziokwu no matter otu ọbụla i ji hate akwa ọkụkọ tiwara akị sometimes you understand disregard all this ọgwụ sịkwa ọgwụ asụrụ sometimes okwu okwu you understand pay close attention you learn a lot from ife akwa ọkụkọ tiwara akị na-ekwu no matter otu ọbụla i si hate ya you understand don't hate somebody just because of you hate somebody e nwere ife onye anyị hetiri ga-ekwu ga-abanyekwa you need to pick it and move on with your life that is the simple thing so ife akwa ọkụkọ tiwara akị kwuru ebe a now i support him ihe o kwuru ebe a now dabara ihe ewu na-eri to be honest with you so